Bona sera, benennidos e ben'apidos a su segundu abboju in su canale YouTube de Pedru Peicottu. Bos tratenzo un'atera iscutta custu sero faeddende ·bos de poesias e de poetas mannos. Però prima 'e tottu bos cherzo narrere Proite su ditzu sardu chi bos apo nau s'àtera 'orta, tue ja segas bene in palas mias, in pedde anzena largas sas corrias. Custu si naraiat ca si pediat unu pìculu 'e pedde, medas bortas si naraiat bae a tziu Antoni a ti dare unu pìculu 'e pedde ca mi devo fàghere pro mi fàghere duas corrias ca eo che l'apo finida. Si andaiat, si daiat sa pedde e poi su trinchitu in domo, segaian sas corrias e giustamente si fit de pedde anzena, unu paghetzeddu pius russa si faghian sas corrias, gai duraian de pius, ecco proite si narat, in pedde anzena, largas sas corrias, dae igue est naschidu cust'affare. E va bene, quindi bos l'apo nadu, Como sighimus si ite si narat, istasera custu sero faeddamus de Barore Sassu, bessidu a cantare a seigh'annos. Grande poeta de importu, daiat battaria a totu sos poetas mannos de su Noighentos, su seculu passadu, Intelligente, ischidu, prontu a sa risposta, unu in s'omma de sos mannos, nàschidu a Bànari su mille otighentos norantunu e mortu sempre a Bànari su mille noighentos setantases, duos annos prima de tziu Remundu Piras. Como andamus a bos lèzere carchi otava. Sa prima chi bos cherzo lèzere est in su libru chi at ammanizadu Paolo Pillonca, bos lu so mustrende, Sa cobertina de Paolo Pillonca, est unu de sos mannos, Pillonca nos at sighende totu sos poetas de Sardigna e custu est unu de sos suos, e inoghe benzo a bos lèzere cust'otava, otava cantada a Macumere pro Antoni Piredda, Barore Tuccone, Remundu Piras, unidos contra a mie, custu est su chi at iscritu, su chi at declaradu tziu Barore Sassu e Paulu Pillonca l'at iscritu in custu in custu libru sou. Male bos est resessida cust'iscena, a lu ponner a Sassu in imbaratzos, Piras est resistende a mala pena est a proa mi nde ruer in bratzos, Tuccone cun sa sua cantilena istanotte est pondende est perdende sos allatzos. Tue Piredda chi ses su 'e tres che ses in custu palcu e non che ses, quindi 'idides de ite de ite mercantzia fit fatu tziu Barore Sassu, fit unu de sos mannos. Inoghe ancora sempre su liburu de de Pillonca, otavas, a Sozu chi difendiat a Remundu Piras in Macumere, abbaidade inoghe ite li narat, Tue chi ses ancora criadura, reposadi cun s'anima cuntenta, ma Piras nachi at bona ferramenta chi contat infallibile e segura, e cando at tentu calchi pistadura, propriu dae Sassu est chi l'at tenta, si la cheres negare pro bisonzu ch'est totu Macumere a testimonzu. Abbaidade ite fit unu grande ispadaccinu 'e sa musa. Tue Sozu ancora no as cumpresu chi ses bambinu e ses unu columbu, e si rezes est ca ses mantesu ca tenes tropu bisonzu 'e arrumbu. Ti pones in palas pagu pesu podes giugher su 'arriu a piumbu, si pesu meda ti pones in palas o rues o trambucas o ti falas. Quindi comente 'idides no fit una limba chi fit mala a frenare, fit unu de sos mannos, unu chi no timiat a nessunu, at atacadu sempre a totu. Un'atera A Sozu in Donigala Siurgus, tue Sozu cuasi nde as reione chi che ses a fora 'e sos afannos, ca a furia de tempus e de annos ses tue puru intradu in girone e creschidu in volume sa persone Ti ses contende in sa riga 'e sos mannos, ma si bene ti miras intro e fora, minore fis e minore ses ancora. Quindi abbaidade a fit cosa de s'acurtziare. Andamus unu pagu ad agatare àteras otavas. Inoghe bos nde cherio No, ma bos fatto ischire anzi un'atera, ateras ottavas, custas sunu raras custas ottavas, addirittura tres de custas ottavas sunu istadas improvisadas in Bono in sa festa 'e Santa Caderina e mi las ana passadas sos bezzos, sos mannos. E quindi andamus prima bos naro custas de inoghe. Istanotte che nd'amus de ar custa l'aiat cantada, iscusade unu paghitzeddu, una 'orta critichende sa 'oghe tenorile de Zizi, chi fiat un'oghe bella E quindi isse, Istanotte che nd'amus de armonia, a modulatzione 'e frecuentza, como chi s'an bogadu sa litzentza sos poeteddos de sa baronia, ahi oh poesia est poesia, cue puru ch'est rutta sa sementza, e de su 'entu de sa forte iscossa nde l'at battida in sas terras de Mossa. Ed ecco duas ottavas famosas, cun Piras fin amigos ma fin rivales sempre in su palcu, e l'at nadu Sassu a Piras, cando cantas chin Sassu e cun Morette lassa Remundu sa fanfarronia, Deo non naro chi non sias poete e nemmancu naro chi poete sias. Su machine est de trintases zenias e tue l'as leadu 'e trintasete, ca sa natura fatu ti at abusu e ti nd'at dadu unu gradu in pius. Abbaidade però sa risposta chi l'at fatu puru tziu Remundu. Su cane ciarulittu a ite ciarras, no ti nd'ammentas de su trintanoe, dae su famine ti ses fattu eroe in chirca de dinaris e cabarras, dae sos cascos segadu ti as sas barras e guastu nde ses fina oe, dae sos cascos no bi ses mortu, però ses restadu barritortu. E bo nde ando a custas tres ottavas cantadas in Bono como non sos tempos non bos poto narrer, fia una unu piseddu 'e degh'annos, doigh'annos massimu, e deo las intendia in carrela cando las ripetian zente chi las aiat iscrittas, Barore Sassu fit cantende chin tziu Bantoni Zanzilla fit unu parente nostru de lontanu, Caru Bantoni non restes ofesu si su 'entu non t'andat in favore. Tue fiis unu bonu cantadore cando ch'eniat Zuanne Muresu, pro istasero nde restas suspesu ca ses cantende chin Sassu Barore. Ti fato caminare a passu a passu sutta sas trassas de Barore Sassu. Peccadu chi no apa sa risposta de tziu Bantoni, però nd'apo tres de Barore Sassu. Bantoni tenet una maladia chi no la sanat unu butecàriu, isse m'at nadu chi fit proprietàriu invetze tenet unu juu ebbia. E si 'enit a sa 'idda mia, za nde l'ammustro de inzas e uliàriu, abbaidende a oju pienu su chi no est su meu e su logu anzenu, l'aiat rispostu, inoghe ch'apo un'otada, non nd'isco, como a mie chi mi l'at contada fit un'òmine antzianu chi mi so agatadu una 'orta ricoveradu in s'ispidale Alghero e cust'òmine fit in sa matessi càmera mia e cust'òmine mi neit chi l'aiat cantada Barore Sassu contro a Mario Masala in a cantu paret in Biddanoa, sa 'idda 'e tziu Remundu, però tziu Remundu non bi fit in su palcu ca fit malaidu, calchi cosa 'e su genere, e Mario Masala neit chi cando moriat Remundu Piras Isse como fit segundu cando morit Remundu Piras eo divento primu. E ite l'at nadu Barore Sassu? Cuindi bo l'apo nadu chi jughiat sa limba acuta che ata 'e istrale? Cando su palcu che pigat Remundu tremeat su Limbara e Gennargentu. Cantat Masala chi nach'est segundu non tremet foza nemmancu su 'entu mi so cantende chind'unu peitundu chi no at ne forza e ne talentu de poder fagher fintzas maladia remundu at diversa mercantzia istasero prima 'e bos lassare bos naro un'istivinzu un'indovinello chi narat goi Custu at nadu, Apo mortu a mamma, apo azuadu a masellare a babbu, apo isposadu a sorri mia e no apo fatu pecadu. E veramente no at fatu pecadu. Si l'ischides, mi rispondides, e mi l'iscriides, suta in ue b'at iscritu commenti de su in su canale YouTube, E si cherides mi scriides puru si cherides faeddare de atteros poetas, poetas chi piaghen a bois, mi lu faghides ischire e eo ando fatto ricercas, chircas fatto e tottu custas cosas e poi faghimus una una puntada de custa cosa no. Eo bos ringrazio ca m'azis fattu cumpanzia e como bos isetto bos naro adiosu a bos agattare sempre sanos E a s'àtera puntada. Bos lasso, adiosu a totu e istade·bos sanos.